ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu n'ụbọchị nke taa n'emume nke anyị matakwa na nke anyị wụ emume ndị alaore tv hiwere iji na-akwalite asụsụ omenala na ọdịnala igbo anyị iji mee ka asụsụ anyị ghara ịla n'iyi ka ọ na-ala n'elu n'oge ọwụla iji na-enyekwara ndị igbo aka ndị bi n'obodo anyị ma ndị bikwa na mba ofesi ka ha na-amatakwa ka ha na-etokwa eto n'asụsụ Igbo anyị ihe nke anyị ga-ewetara n'ụbọchị nke taa bụ aha anụmanụ niile dị n'ụwa ndị aka anyị ruru aha ha n'okwu Igbo mana tupu m aga n'iru kpọọ aha anụmanụ ndị a n'otu n'otu maka na m ga-eweta ya n'okwu bekee ma wetakwa ya n'olu Igbo ka i wee marakwa ihe a na-akpọ anụmanụ ole ị hụrụ na ndụ gị gị mara aha ya n'okwu Igbo ọ bụghị ị hụ anụmanụ gị sị ọ dị ka a kpọtụrụ ya nwa goat gị mara ihe a na-akpọ ya n'okwu igbo ọgwụ nke mma m- mma m si na m bụ onye igbo biko dere duu dịka anyị na gị na-anọ nọsie ike ruo mgbe emume a ga-agwụ maka na emume a anyị haziri ya na nkeji na nkeji nke a bụ nkeji nke mbụ ya a ga-ewetakwuru unu ihe karịrị nkeji nke ise aha m bụ Sonny Ụma ndị Alaore TV na-ewetara gị ya tupu anyị aga n'iru anyị naratụ nwa obere ikuku nnọọ onye ọma na nke i mere na- ma nọnyere anyị dịka m gwara gị anyị ga-ewetara gị anụmanụ niile anyị na-ewetara gị aha ha n'olu bekee ma wetakwa ya n'olu igbo anụ nke mbụ anyị ga-eji wee sasụ iko bụ anụ ahụ a na-akpọ goat ọ wụghị ị hụ ya gị na-akpọgharị ya goat dịka nwa afọ igbo i kwesị ịma na aha ya wụ ewu gị kpọọ ya ewu nke nwaanyị ya gị kpọọ ya nne ewu nke nwoke gị kpọọ ya oke mkpi anụmanụ ọzọ dịkwa nwa mma wụ nke nwa bekee kpọrọ fowl ihe anyị kpọrọ ya wụ ọkụkọ gị hụ ya mgbe ọ na-agafe gị kpọọ ya ọkụkọ gị hụ ụmụaka gị gị kụziere ha ọkụkọ agafela nke ahụ na-eme kokoro koro chi abọọla anụ ọzọ wụ ihe nwa bekee kpọrọ guinea fowl guinea fowl gịnị ka anyị kpọrọ ya ọgazi ọgazi amaka mana ejighị ya agọ mmụọ ihe a wụ ilu igbo o nwere ike ma ihe wụ ọgazi ị na-ahụ ya ị na-ahụ ya ị sị achọrọ m ịta guinea fowl mana mana na guinea fowl n'ụbọchị nke taa bụ gịnị ọgazi ana m ata chicken ana m ata chicken chicken wụ nwa ọkụkọ ọ wụkwa nnukwu ọkụkọ olu ndị oyibo emela ọtụtụ ndị amaghịzi ya nke a naghị eri eri ị na-achọ ịta nwa ọkụkọ chicken aha igbo ya bụrụ na eh, nwa ọkụkọ ị na-emekwana sị achọrọ m ịta duck maka ndị na-eri duck aha ya wụ ọdọgwụma ma ọ wụ ụgbala ọdọgwụma ụgbala ọbọgwụ iwe onye ukwu nne ịghọtara mgbe ọ ga-esi ete a sị ndị ukwu ọdọgwụma ọsọ esula anụ ọzọ anyị na-ekirikwa turkey turkey aha igbo ya wụ torotoro gị hụ ya mgbe ọzọ gị kpọọ ya torotoro ya gafee gị gosi ụmụaka gị na aha ya wụ torotoro ọzọkwa wụ pigeon o nwe onye pigeon na-adị mma mana e lekwa anya ọtụtụ nwa afọ igbo amaghị ihe ọ pụtara pigeon pụtara nduru nduru ọ ya wụ pigeon ọzọkwa wụ ostrich ostrich a ihe a na-akpọ ya wụ enyi nnụnụ gị hụ ya mgbe ọ na-agafe ma mgbe ọ na-agafe gị kpọọ ya enyi nnụnụ ọzọkwa a ga-elebakwa anya wụ ihe nwa bekee kpọrọ antelope anụ ahụ a na-akpọ antelope ihe a na-akpọ ya wụ mgbada mgbada ọ wụghị i mee gị kpọọ mmadụ ibe gị mgbada ma ihe a na-akpọ ya n'olu bekee ọ wụ antelope ọzọkwa wụ nke a nwa bekee kpọrọ deer ọ ya wụ ele o nwe ndị anụ ele na-atọ ụtọ mana ị makwaghị ihe nke wụ ele ihe ị ma wụ e wetara gị bushmeat ọ wụchakwa bushmeat ọ wụ ele deer ele ka a na-akpọ ya ọzọkwa wụ cow ihe a ọtụtụ ndị n'olu iti na-akpọ nnama nnama ọ wụ ehi wụ aha igbo ya akpọwele ya nnama ọ wụghị nnama ka anyị na-akpọ ya ehi cow ehi ọ bụghị nnama nnama wụkwa asụsụ ndị iti onye ọma ebe a ka anyị ga-eru anyị agbatụ nwa obere kpim naratụ nwa ikuku iji wee mekwa ahụ na-adị anyị mma enwekwala ebe ọbụla ị ga maka na anyị ka na-ewetara gị ya matakwa na ọ ndị ala owerri tv na-ewetara gị ya bụ mmemme a nnọọ maka ịnọnyere anyị mgbe anyị gara nwa obere naratụ ikuku matakwa na ọ ndị ala Owerri TV ka na-ewetara gị aha anụmanụ n'okwu Igbo ihe a na-akpọ anụ ọbụla n'okwu Igbo anyị gakwa n'iru anụ ọzọ anyị ga-ewetara gị bụ nke a na-akpọ horse ama m na o nwe onye na-alaikị horse mana enwekwa ike ịma ihe a na-akpọ ya n'okwu Igbo horse bụ ịnyịnya ọ ya wụ ịnyịnya ọwụkwa ya nwa wụ ịnyịnya ibu enwekwa nke wụ ịnyịnya ibu a ga-ewetara gị ya na nkeji nke abụọ anyị mgbe a ga-ewetara gị emume a horse wụ ịnyịnya ọzọkwa wụ rat o nwe onye na-ama nke wụ rat oke rat oke mmadụ niile makwa oke ọzọkwa wụ eh, guinea pig guinea pig oke bekee ọwụ ị na-ele gị na-eti ihe ọzọ wụ oke bekee maọbụ ihe akpọ guinea pig gị eche ma ọwụ e- ezi guinea ọwụghị ezi guinea o, guinea pig wụ oke bekee lezikwa ya anya ọfụma oke bekee ọzọ wụ squirrel squirrel na aha ya tọkwara na bekee aha ya tọkwara n'igbo ọsa ọsa ọya wụ squirrel ọzọkwa wụ dog gwogwo dog aha ya n'igbo wụ nkịta ọzọkwa anyị ga-ewetara gị bụ hyena anụ ahụ a na-akpọ hyena ọ tọgbukwara onwe ya mana ihe anyị na-akpọ ya n'okwu igbo wụ nkịta ọhịa nkịta ọhịa bụ aha ya ọzọkwa wụ cat cat a a na-akpọ ya n'okwu igbo nwamba mana n'ọtụtụ olu ndị nwe ike ha kpọbirite ya busi ọwụ pusi busu busu ọ busi busi maọbụ busi mana aha igbo izugbe ya bụ nwamba ọzọ wụ sheep sheep ọya wụ atụrụ ama nke wụ sheep atụrụ atụrụ ndị Igbo na-atụ ilu ha sị atụrụ sị na agakọ ọnụ ebe ahụ nke ugwu nọ ọzọkwa bụ ram ram wụ ebulu ebule ma ị kpọghị ya ebulu gị kpọọ ya ebule ọya wụ ram ọzọ wụkwa pig ezi ụfọdụ ndị mmadụ n'olu ndị na-akpọkwa ya ezi mana ezi ezi nke anyị ga-eji wee pịachizie ya wụ eze ọhịa bụ lion ihe a kpọrọ n'olu igbo ọdụm matakwa na a na-akpọkwa chineke ọdụm ebo juda ọwụkwa na a na-akpọkwa ya anụmanụ ọwụ ọdụm ebo juda onye ọma matakwa na ị kwesịrị na-akụziri ụmụaka gị asụsụ igbo otu ọ ga-abụ igbo anyị agaghị ala n'iyi ọya mere ndị ala owere tv ji na-ewetara gị emume nke anyị marakwa na igbo bụ nke m igbo bụ nke gị igbo bụ nke anyị ọ bụ ihe anyị ji wetara gị nke anyị n'ụbọchị nke taa gaa n'iru na-ekiri anyị n'izuụka niile ma gị kiricha anyị gị pịa ebe ahụ edere subscribe na YouTube channel anyị ma na-esonyekwa anyị n'igwe mgbasa ozi anyị dịgasị iche iche aha m bụ Sunny Ụma ndị Ala Owere TV na-ewetara gị emume a